ụmụ nne m akwọgha m ọka ọka m ji eme akamụ ofu enyi m nwaanyị kpọrọ m na-asị m rosemary ị nwere akamụ m sị ya akamụ kwa ihe a wụ kemgbe afọ gara aga ka ọ jụrụ m ihe a mana leenụ m kịta amadị m na na enwere m ike kwọọ akamụ nke m yọọ ya were mere ezinụlọ m nri ihe a kwa na ihe dịkwanụ ire gbuo n'ihi na gịnị enweziri m ohere nke aka m ana m ejizi aka m eme schedule nke aka m afọ gara aga enweghị m ike ibi otu ọsa mkpọ ọka na amerịka olee ebe m hụkwanụ ohere m ji eme ụmụnne m ya ka m sị ka m kọọrọ unu ịdị mma chineke maka azụmahịa n'igwe okwu chineke weteere m anyway aha m wụ dr rosemary anyanwụ awụ m nwa afọ Mbaise awụ m onye imo steeti naijiria mana ebikwe m na us mụ na di m na ụmụaka m anọ oge gara aga ana m arụ ọrụ atọ ana m ehikọwa ụra ụra m na-ehikwanụ wụ naanị awa anọ n'otu ụbọchị m na-alọta na-agba 120 miles ebe m gaje ọrụ m eji nwee accident accident m banyere ruru asatọ nke gaara iwere ndụ m ndị m n'igwe zọfere nke kacha ewute m wụ m na-arụ ọrụ ndị ahụ ana m achịrị ego na-achịnye ndị babysitter adị m ahụkọ ụmụaka m anya ee ọrụ di m na-akpụ ya agagharị adị m ahụ ya anya tu na-asị otu a ka e si azụ ụmụaka ụmụaka m na-alaiki akamụ ọfụma ọfụma mana adị m enwe ohere wee eh, kwọọrọ ha ọka wee yọkwanụ nye ha otu nne na nna m ji zụọ m na-asị kedu ụdị amerịka dị ihe a wee gwa onwe m na m ga-achọ ihe ọzọ m ga-eme ee eh, eh, anọ m ka m dọga ndụ m ebe m nwere accident n'ihi na ebe m na-agba 120 miles ebe m rụrụ ọrụ pharmacy awụ m pharmacist site na amara chineke ndị na-ahụ maka mkpụrụ ọgwụ ya wụ ụmụnne m m bịa chọwa chọta ofu onye ụlọ anyị nọ na-ekwukwa otu i ji hụ m na na-ekwu bịa chọta e, nke a kpọga gịnị digital franchise ya a na-azụ ya naanị na gịnị na online and nke tọgbuchara m wụ na na aga m agaje chụwa ndị mmadụ bịa ajoin the business wa mba e nwere ihe a na-akpọ automated system ụmụnne m nwunye nwere ka m ga-akọwacha automated system a ga-esetiri gị ya ọ ya ga na-akpọrọ gị ndị mmadụ see ana anụla azụọla m ahịa a kemgbe otu afọ na ọnwa anọ wee hụ n'ime na ihe a wụ legitimate business ya wụ business ga-eti gị na ọghọm ma ọ wụ nke ga-eti gị na nsogbu business a dị legitimate ụmụnne m medical doctors nọcha ya n'ime pharmacists nọcha ya nurses nọcha ya ha juru eju bara abara na-azụ ahịa ịma na dịka onye m bụ dịka onye na-ahụ mkpụrụ maka mkpụrụ ọgwụ ọ bụrụ ụdị business m ga-eme ya wụrụ ihe dị illegal ụmụnne m ha ga-abịa bulie m elu mhm. even a ga-ewerekwa license m tinyekwuo mana ihe medical doctors na-eme ndị pharmacists na-eme ndị nurses na-eme many of them na-abịazi na-ewetuzi aka na oke overtime na ihe ndị ahụ ọtụtụ n'ime ha adị enwezi ihe ọzọ ha na-arụ ọ sọ business ya ka ha na-azụ na-enweta figure ise isii e, ọnwa niile ka ha nwetara n'ụlọ ha karịa ego ha na-enweta mgbe ha na wee nọọsụ ụmụnne m kee ka esi azụkwanụ ahịa gị wụrụ onye nwere mgbalị nwee mmụọ sị na ị chọrọ ịzụ e, ahịa enwenehi system nwee chọtụ hazicha otu esi azụ ya ị need ịbịa figure out ebe mụnwa wụ rosemary na-amadị ka esi azụ ahịa n'online nwere ike meenwu ya onwe ofu mkpụrụ experience m nwere enwere m onye ọwụla nwere mentor nwee coach ga-agbaziri gị olu ị wụrụla onye gbarala afọ iri na asatọ wụkwa na onye nwere mmụọ ịmụta ihe were ekwentị gị na kọmputa gị ọ gwụla ihe ị need na wifi ebe ọbụla ị travel ịla naijiria ịla ebe ọbụla and onye ọbụla nọ na mpaghara ụwa niile ga-azụnwu ahịa ụmụnne m kezi ihe anyị na-emekwanụ e setere gị automated system ya na-akpọra gị ndị mmadụ ndị chọrọ imake ego na online and ya na-akpọra gị ndị mmadụ ịma ihe ga-emenụ ụmụnne m kọmpani ahụ akwụọ gị ezigbo ụgwọ mgbe ọwụla e nwere sales and gị hụ ego ha na-akwụ ọwa rere a sịkwa na ọ nụrụ kara ibe ya na ada agwa ochi ntị na ahịa esula ụmụnne m hapụnụ aka na overtime ị wụ medical dọkịta wụ nọọsụ tinye aka n'ebe ahụ e sị learn more button ị gara na website m ahụ scroll ị ga-ahụ ebe a sị gị tinye aha gị tinye email gị na phone number gị ga-eti ya onye ọma na-ege m ntị nwa nwa afọ igbo unu nwa nwanne unu nwaanyị sị unu bịawa na uru dị nga ị nwere ohere lekọta ezinụlọ lekọta ụmụ gị ọtụtụ family igbo nwere cancer adịkwa ndị shie nri na-asịzi mgbe mgbe papa m papa m nwụrụ n'afọ 100 years ka papa afọ papa m gbara n'afọ m bịa jụọ ya sị papa kedu ihe mere i ji binwuo ndụ dị otu a dịrịkwa gam gam dị ka onye ka wụ nwatakịrị ya sị m oge ke ehi nne na nna ha nara eshiri ha nri mana ke ugbu a onye ọbụla nọ n'oke n'ọhịa ngwere n'ụzọ ọ dịkwa nwere ohere ishiri ezinụlọ ya ọ dịkọkwana mma ihe gbasara ezinụlọ nga ọ dị ahụ ụmụ nwaanyị na-ege m ntị ndị pharmacists nurses medical dọkịta bịawanụ bịa zurukwanụ ike lekọta ezinụlọ chineke nyere unu ị ga-anọ n'ụlọ na-emake ego karịrị ka ihe nọọsụ na ha na-akwụ gị aga asị m gị arụna ọrụ nọọsụ gị oo mba ị ga na-arụkwa mana ị ga-ebelata awa nwee ohere gị na ezinụlọ gị nọrọ kọrọ akụkọ chịa ọchị ọ ga-adị mma hụ ndị ga-ala ọbara mgbali elu ya ọ wụhị ihe niile ka m ga-akọcha na ad ịmara na ha ewu ad before ha ndị a flag a sị na ọma gafere ya nwanne m tinye aka na learn more button hmm? ekwentị m gaa n'ebe ahụ kawa ahụ ozugbo e egbula e, e oge n'ihi na e nwere promo anyị na-eme ugbu a i tinye aka ugbu a onye ọma na-ege m ntị ị ga-eji egbago ego dị elu enyekwuo gị kọmishọn karịrị nke a na-enyebu anyị before n'ihi na promo a na-eme ọ na-agwụ na ọnwa anọ anyị na-agwụchana ya bụ onye ọma na-ege m ntị ka babụ tinye tinye aka na lemon button tinye aha gị e, aha gị na email gị lee that 20 minutes webinar i lechaa ya gị tii aka ebe ahụ kwụọ 149 e wee nyezie gị mentor na coach ndị ga na-agbaziri gị ọlụ i wee fụ otu esi akwụ ụgwọ na this visa fụ companies anyị na ha na-partner see training package a ga-egosicha gị ihe niile ị nwere ike ịjụ na ajụjụ ị nwere ike ịjụ m ebe ahụ ihe niile nọcha na that 149 dollars ị kwụọ ya a na-arịfọndụkwa ọ ma gị lechaa ya ọ wụghị ihe ị chọrọ a ga-enyekwa gị ego gị o nweghị ihe dị ka esemokwu dị na ya ma ọ wụ ọgụ gị na mmadụ na mba ozugbo gị zite m ozi na e, igwe okwu m ahụ ebe a ga-enyeghachi gị ego gị nke a abụrọ nke amasị nke a abụrọ nke scammers mba mụnwa chekwa na ọbịa ha ga-ezire gị ihe ị ga-eji faịlịa tax gị mgbe afọ na-agwụla afọ na-agwụ ewerele gị ihe tax document gị were faịlịa tax nwetakwuo ego na gọọmenti ya wụ onye ọma na-ege m ntị kemgbe m zụrụ ahịa otu a aghọọla m global certified coach kịta ihe ọma chineke mere na biznes ọ kara karị nwa nwezi aka na-eme onwe m schedule m na-epikzi ọrụ famasi na-epik nke na-akwụ ezigbo ụgwọ nke m nwere ike iji ọsọ mee mgbe m chọrọ ịganye ọzụtụ m si arụ na ụmụnne m apụla m ọrụ atọ kemgbe otu afọ ahụ chineke na-agọzie m na-eme ka ego ego a na-ahụ anya ekwefuru ya ya ma ị chọrọ inweta ego igwe ị chọrọ ịkwụrụ ụmụaka gị sukuul ike ịga ahịa na abịarụ ee mortgage gị ịla amafu gị obi bịa na-aga ọkwa na bịa nwa bịa tii ya aka mgbe ọ na-erule otu afọ taa ma i nye testimony onye na-agwa gị ihe a wụ nwa afọ igbo igbo igbo ọkwa otu ọha bụ ka m kwụrụ ka m mere yọrọ yọrọ ka ụmụ igbo kelee kelee kelezuonụ ya